ndinaika picture ina yake ya chakwera uh, pita muthalika ndi atupele muluzi akalembetsa zisankho koma m'makilasi othimbirira makilasi abi kumuzi kwawo ndiye ndimanena zokuti anthu amakupusisani inuyo mumavotera mm, nkumakhalabe pa umphawi wazaoneni iwowo ana awo amapita kukaphunzira kunja eh, muone kumene anapita atupele muluziyo kukaphunzira mm, muone kumene ana achina george chaponda akaphunzira eh, mm anthuwa amakagula manyumba ku portugal ali ndi manyumba ku france enawa nde amabwera kumeneko uko kuzatani kuzakunamizani inuyo and inuyo mumawavotera chifukwa choti kaya akuti eh, ndi akwanu eh, wakumachinga nzathu muyawo mzathu mchewa nzathu eh, mlomwe nzathu akhale kutsogoloku mphamvu zisapite kwa ena aja aku central region eh? ndi zin- ndi nkhani zimene mumakambirana kudambwe eh? ku- ku- ku- kumene mumabisalako mm? mphamvu zisapite kwa ena aja uyu ndi wathu nde nayika comment kunena kuti taoneni awa of course ndakopera pa page ya enaake adawo ndi chigoba of course nde sinawatchule zinatu kuopa kuti tiwatani tiwapasa validation koma napanga comment kunena kuti anthuwa amakupusisani iwowo sangatumize ana awo ku maklasi ngati amenewawa ndipo panabwera comment ya ada enaake ndiyipanga paste apapa ati adawo anandishasha koopsa amvekere iwe morton baghaya wapangapo chani ndezero ndifuna ndipange address nkhani iyi yoti iweyo wapangapo chani okay choyamba ife timalipira timalipira msonkho

wapangapo chani and ndi pameneso muziziwa zoti ineyo eh, ndimasiyana ndi achina ndani apo eh, onjezani kenani onjezani kenani ndi woti amapanga advocate kuti anthu azitani azipanga donate tizithandiza boma nthawi imene ija ayi nthawi imene ija ayi anthu akutani nthawi ya covid eh, anthu kupereka mamiliyoni mamiliyoni ma hundreds of pound kupanga donate ati tithandize boma tichitepo kanthu koma inuyo muone kaye kuti kodi boma likapeza ndalama limapanga chani hmm? apita muthalika anatenga 100 million kukagula mabasi eh? mabasi aja ndikupereka kwa matimu a private matimu ngati chani nomads matimu ngati chani uh, uh, ma, maule kaya mumaikonda timuyo eh? koma ndi matimu a private kodi tikayamba kuti boma lizigulira mabasi matimu a private ndi amoyale mm? ndi akumzuzu hammers ekwendeni ekwendeni kaya chani tonsefe tizikwanisa mm? ndiye ineyo muziwe zoti osamango kufuna kuoneka abwino eh? ati iweyo uchitepo kanthu ukagawe chimanga mm? ukagawe chimanga kumene kujako iweyo uchitepo kanthu ukakhonze maklasi ndetu anthu aziombera manja yeah! uh, uh, uh, uh, uh. komano muone Kodi achakwera aja iwowo as, as the government akutanipo hmm? Akuyenera kumanga mabuloko ndi, ndi boma eh? Ife tikuyenera kupereka misonkho kumisonkho kuja atengako ndalama zokatani zokamangira uh, masukulu mukumva bwinobwino apa ndiye anthu aja kuononga chuma ndiye tikapanga point out muzinena kuti ife ndi amene tikutani tiku- tikuyenera kutani kukakhonza nde ineyo izozo za donate chani eh, sindimatenga sindimatenga why chifukwa choti that's not our responsibility ndi responsibility ya mabig amene ajawa eh? responsibility ya mabig amene ajawa responsibility ya boma if we are just supposed to pay taxes mm? once you pay tax you are done mm? boma should see kuti msonkhowu tingawuyuze bwanji so far sorry kudusa train there uh, it's a bit noisy nde so far achina chakwera aja achina apm aja mm? boma amaononga misonkho kumapanga zinthu zoti zosadziwika bwino muona akugula ma suv muona akugula zinthu akumanga ma presidential villas muziwa inu ah, achina bingu aja anamanga ma presidential villas munaona kuti kwa- kwa- kumakhala ma pres- ma president angati kuma presidential villas Hmm? akukatenga loni kukamanga chani stadium ndi anthu angati amagwiritsa ntchito akukatenga loni kagula matrakta uku kenako kugawana matrakta aja akukatenga loni hmm? ndalama zikapezeka kuzimwaza kwina kukagula ma lexus it shouldn't be that way uh -huh. it shouldn't be that way komano nde kukabwera timavuto ati iweyo iweyo morton baghaya mtolankhani iwe comedian iwe mbuzi ya pa facebook uyena kuchitapo kanthu Eh, iwe umakonda dziko lako ndi kuli magayi ngati achina bushiri amatenga kaya chani ndalama kaya azi- azitenga kuti apita kumuzi kuja ndikukagawa chimanga fanzi nde imawafila koopsa Eh, ameneyo ameneyo koma ndipo napanga poll ineyo pa, pa facebook apapa inaonesa kuti bushiri uja atayima uh, pa upresident atha kutenga bhobho chifukwa anthu amamfira why charity koma charity izikhala kufuna kwa munthu eh? osati kuti izikhala obligation boma likuyenera kupangapo kanthu amene kupita ku chipatala ku Queens-ku anthu akupangidwa eh, masajali opanda ma- magloves opanda mankhwala why chifukwa choti ndalama akuononga ma- mawa achina Chakwera ndi kuti akatere agula ma lexus akatere agula zimagalimoto zinzake zo- zodula Nde, don't don't be. Don't be fooled ndi magaya awa. eh? Inuyo kaya ati ndalama zanu izo ndi ndalama zanu you earn it. Ngati boma likufuna nd- ndalama zanu hmm, likupanga tax. In fact, amatenga msonkho. Eh, mukagula maluwa pali msonkho pamenepo. Mm, Mukagula nyumba pali msonkho pamenepo. pali property tax pali tax yakuti chilichonse amapanga tax eh? ndalama zija azitenga madziwa MRA imatolera msonkho kwambiri bwana mabiliyoni mabiliyoni mabiliyoni pa mwezi amatani nawo hmm? ati akagula chakuti- akukamangira chapalanda bauti china chake chi statue eh? akukapatsa a Bimu akukapatsa kaya ndani amawina inuyo kukusiyani mumatope komano achoka kumene kukadzakuuza ndi kuti iweyo Morton Baghaya wapangapo chani hmm. uzithandizako kumuzi hmm. iweyo ndalama zako eh, osakayamba kukena kake bwanji za uchitsiru za usatana zopanda pake zopanda mchere hmm. boma lili ndi ndalama boma limatolera msonkho msonkhowo aziuyuza bwino osati kumangomwaza osati kumangowononga kenakono ndikumadzafuna ma private citizens achina achina ndani awo achina Onjezani Kenani mm, azichitapo ka and ma private citizen iwo mm, iyi ikupanga so apply kwa inuyonso anthu muli kumuziko eh, ikupanga apply kwa mmalawi aliyense anthu ali kumuzi alibe kuthekera mm, koma kubereka ana 5 mm, munthu kubereka ana 5 Kenakono akufuna azilandira chimanga, akufuna ena ake athandizepo eh? munthu amene sanathandize ati amene ayi iweyo ndi wautsiru you're selfish ndi kakacha ka kakafika pena pake ku Malawiko kuti anthu amakhala pa pa social media kumadikira mapeji agawe ndalama eh? amakhala pa social media kumadikira mapeji agawe ndalama kakacha ka laziness you know? kakacha ka laziness kakacha kena kakonena kuti anthu akupepera nako iwe iweyo ngati wabereka mwana ukuyenera kukhala ndi responsibility yomulera mm? musapite pa mapeji nde kuli kuli kuli kaya kuli pa pa pa pa facebook abe pali amama ena ake amatha kupanga tag mm? kamwana kena ake kusowa fees apange tag moto mpaka kamwana kena ake kasowa fees apange tag moto mpaka magaye zimenezo zakalekale nthawi imene ija hiv itavuta eh? anthu kunapezeka kuti kuli ana amasiye ambiri ti- titha kumvetsa nthawi imene ijayi koma panopa 2000 kupita uku ndikumakhala kuti wina kabereka ana opanda nawo maplan ndi muzibwera apa kumavutisa anthu pamafacebook mm, kumavutisa anthu kuti tigayire ndalama eh, ta- tigayire fees ena mpaka nyumba akufuna wina kamangire osatheka zimene chimodzimodzi ndi boma chimodzimodzi ndi awawa achina chakwera Mm. ndikukuwuzani kuti achina chakwerawo eh, mphatso imene analandira achakwera mphatso chabe eh, wina kanapatsa hummer galimoto ya hummer 100 million panopa ana achakwera aja basi ngati adzasaukenso ndikufuna kwawo nde inuyo eh? koma inuyo ndamene mukathandize muka kapanga renovate mablock ku kumudzi no hmm? kuli allocation kumenekoko kuli mp kumenekoko boma likuyenera kuchitapo kanthu kumeneko ndiye zimene zitayeni hmm? zimene zitayeni ndipo ndisadzamvenso wina wake ndipo ineyo za, za madonation izi ndimangoyang'ana mm. i know kuti anthu ena amafunika aoneke abwino anthu anthu wamtima wamtima wachikondi mm. and all that koma iyayi mm. si inuyo mukuyenera kugula mashini ya khansa ku queens si inuyo amene mukuyenera kugula- kugula mankhwala ku chipatala cha central si inuyo si, si ntchito yanu iyayi eh? leave that to the, to the officers magaye akudya barbecue inali yanyatu ngati ndingokhala pansi ndiwajoyine anyway uh, this is a really nice place ku- ku- kumbali kwina lake fanzi ikumenya barbecue and you know the good thing with nthawi inoyi ndiyoti uzuzu uzuzu kulibe Mm. panopa ndikuti uzuzu kulibe ndikuti you can be here in fact utha kugona cha konkuno and you can see kuti madam awa akukumbatira bawa ndiye oti kumenyedwa bawa kopsa kumadusa kamzimayi kakoko Ah, kamagulisa kamagulisa bawa ndiye oti anthu amabwera kunoko kuzatani eh, kuzaweza nsomba ndi kumenya barbecue kenako eh, ku- ku- kuenjoya chani weekend ina anyway i was saying kunena kuti izizi zomanena kuti responsibility ya boma muziyipanga push kwa ma citizen nde ayi ma citizen tengani tax eh, msonkho uja tukulani dzikoli achina chakwerawo mumanja mwawo mukakhala muna- munaona iniwo kwa a- andani aja ananamiza boma kuti apereka apereka 6 billion anapenga nayo achina chakwera ati tikamanga ma twin towers mu Lilongwe tikamanga airport tikamanga zinthu zina zake zoti panopa sitikuzifuna zizikuwuzani kuti anthu wawa ma- amaganiza chani kuwapasa ndalama akuganiza zinthu zina zake zoti zosafunikira Hmm? ndani amene akufuna ma twin towers panopa Hmm? ndani amene akufuna ndiye ena kukamanga five star hotel five star hotel ija anthu akungoyimba kukwaya panopa ndiye ineyo munthu ukamabwera kumene kundipanga tack eh, kundipanga attack Moton iweyo wapangapo chani Hmm? anzako akupereka chimanga uko anzako akupereka chani akumanga mabuloko uko anzako akumanga zinthu uko. okay asiyeni Hmm? ifeyo timagwira ntchito eh, ndi mi- ndi misonkho tapereka msonkho uja boma litukulire dziko koma boma silikupanga zimenezo boma likungodya ndalama zija kugula malekisasi kugula izo ndi izo nde ife titani eh? kenako muzitiona ngati kuti ife ndi okhumira ife ndi osakonda dziko ife ndi ena ake no koma muziwe zoti anthu amene mukuwapasa ndalama anthu amene mukuwapasa maudindowa hmm? ana awo ali, ali mma uk ana awo ali mma china ndikuwuzani kuti ku china kunoko ka time kena kake dpp ija ili mboma eh? Dpp ili m'boma ku China kunoko kukakhala kuti kwabwera ana ku scholarship imaoneka ngati list ya ku Mulakho wa Lomwe. Minister aliyense wa dpp amene ndikumuziwa ineyo ku China kunoko kunali m'bale wawo kuzapanga sukulu. scholarship anthu oti scholarship iyo osaifuna amalawi inuyo kumangolubwalubwa eh? koma mkuwavotera abati ndi lomwe nzathu hmm? ati mphamvu zisa- zisa- zisapite kwa ena ndiye ndiye ineyo zimenezo ayi ndakana eh, muzipanga nokha kumene koko magayi awa ali ndi misonkho ma billion ma billion every every month eh, mra imanena kuti yapanga surpass ma expectations yatenga ndalama zambiri kwambiri koma amatani nazo eh? they buy supercars they buy houses eh? they take their kids to europe eh? Kumbu- amapanga zimatrip kumene kupita ati ku field trip ma 100 million kumango mwaza why chifukwa choti amadziwa zoti inuyo muzavoterabe chifukwa choti ndi achewa anzanu chifukwa ndi alomwe anzanu nde ifeyo zimenezo ayi nde kakadala kamene kapanga comment pa, pa, pa status ya ine kumanena kuti iweyo mm, usamangonena makalasiwo kuti ndi oyipa U- upite ukatani upite u- u- ukakhonze kumudzi ayi takana ifeyo eh, takana ifeyo and sitikupanga nawo zimenezozo uh, easy now takana zimenezozo eh? kumanena kuti makalasi akumudziwo ndi chonchi iwe siupangapo kanthu bwanji no no boma ndi limene likuyenera kutani kupangapo kanthu and so far boma palibe chimene likupanga palibe chimene likupanga nde ifeyo sitimasekerera zimenezo anyway ndine Morton Baghaya ndimakonda ku- kumapanga ma political videos ngati titi tambirimbiri eh, not just politics comedy religion commentary ndili pali ponse amwene ndili pali ponse mm. ndiye Eh, osayiwala like subscribe ndikupanga share iyi ngati waifila eh? cheers uh, ndili kwina kwake kokongola koopsa ndili kwina kwake kokongola koopsa maumawo akungotani akungo- akun- akun- akunjoya weekend ndimakonda kubwera kunoko zotani zawalawala basi kaziwanani weekend ija hmm. take some time oh that's a big rat that is a big rat basi ndi mmene timapangira Ah, cheers bye